o ye spécialité min bɛ jabɛti concerné ani bana wɛrɛw ni mɔgɔw t'o dɔn kosɛbɛ mais ni olu b'a la i comme folo ani kungololabana dɔw bɛ yen n'an b'a fɔ ma hypophyse a b'olu concerné kosɛbɛ mais an ka baarakɛta fanba o ye jabɛti bana furakɛli an'a kɔlɔlɔw donc ne ye promoteur de cabinet n bɛ baara kɛ n ka cabinet la Yirimajɔ poste kɔrɔ kɛrɛfɛ N bɛ consulteli kɛ centre de santé de référence fɛnɛ la commune 2 n'o ye Sanfili dɔgɔtɔrɔso ye ani hôpital du Mali la Musabugu an ka bi eh, baabu bɛ min kan o ye jabɛti bana ye donc kɛnɛya kibaru mɔgɔ sera an fɛ bi ko n ka kuma aw fɛ jabɛti bana kan donc an bɛna dɔɔni fɔ o la walasa aw ka se ka faamuyali k'a la Pour que a ka se k'a dɔn wagati minnu na mɔgɔw kan ka se k'u t'u yɛrɛ lajɛ ni eh, jabɛti bana b'u la ou bien n'a t'u la donc an b'a daminɛ ni min ye jabɛti bana yanni an ka kuma jabɛti kan il faut que an ka fɛn dama dɔɔni bɛ yen nɔ an k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye fɔlɔ sukaro yɛrɛ kan pour que u ka se ka faamuyali k'o la walasa an ka se k'a dɔn ni jabɛti y'i minɛ a bɛ se ka min kɛ farikolo la donc o ye min ye sisan an y'a fɔ comme eh, jabɛti bana bana min don sukaro caya bana de don joli la donc sukaro de bɛ caya joli la ni normal ye an bɛɛ bɛ sukaro dun donc jabɛtitɔ ou bien mɔgɔ min tɛ jabɛtitɔ ye bɛɛ bɛ sukaro dun comme bolimafɛnw bɛ marché essence la cogo min na mɔgɔninfin farikolo bɛ marché sukaro la ten donc farikolo zɛmɛ kungolo zɛmɛ ale bɛ sukaro utiliser pour que i ka se ka baaraw kɛ pour que an ka se ka miiriya walasa an ka se ka an ka baaraw bɛɛ kɛ kungolo zɛmɛ bɛ se ka sukaro utiliser tile kɔnɔ fo garamu kɛmɛ ani garamu mugan an bu farikolo bu n'an b'a f'o ma muscle pour que i ka se ka tagama walasa i ka se k'i ka baara misɛnninw kɛ ani baara kumabaw donc diyagoya fo farikolo bu ka sukaro de utiliser k'a bayɛlɛma donc an b'a fɔ sukaro kelen bɛ i ko farikolo carburant donc o kuma nafaba de b'a la pour que an ka se ka jabɛti faamu ani eh, furakɛli minnu bɛna k'a la ani dumuni kɛcogo ninnu na pour que olu ka se ka faamu donc o de la an bɛna o ɲɛfɔ aw ɲɛna dɔɔni donc o sukaro n'an ye dumuni kɛ sisan jabɛtitɔ don ou bien jabɛtitɔ tɛ n'an fɛn o fɛn ye dumuni kɛ donc sukaro min bɛ dumuni na parce que sukaro ye sugu fila ye an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko sucre rapide o ye sukaro min bɛ san butigi la k'a kɛ dumuni na bilenmanw b'a la jɛmanw b'a la mais sukaro dɔ bɛ yen o bɛ dumuniw na naturellement donc o bɛ ɲɔ la o bɛ malo la o bɛ dumuni fɛnw caman na donc n'an fɛn o fɛn ye dumuni kɛ jabɛtitɔ don jabɛtitɔ tɛ ni dumuni sera eh, furu yɔrɔ la donc a bɛ yɛlɛma ka kɛ sukaro misɛnnin dɔ ye an b'a fɔ o ma ko glucose n'a tɛmɛra furu yɔrɔ la n'a sera nogomisɛnnin yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ ka don joli la yen nɔ n'a donna joli la joli bɛ taa n'a ye farikolo fan bɛɛ farikolo bu b'a ta ta ta bɔ a la pour que ka se ka énergie produit an ka se ka tagama an ka se k'an ka baaraw kɛ kungolo zɛmɛ fɛnɛ b'a ka tataw bɔ a la pour que ka se ka eh, an ka se ka to an ɲɛna donc sisan ni o tɔ tora sukaro tɔ min bɛ to o kɔfɛ o bɛ stocké biɲɛ yɔrɔ la donc biɲɛ bɛ kɛ i ko réserve i ko banki donc sukaro bɛ stocké yen nɔ sukaro sous eh, cugu sous, eh, sous une autre forme forme wɛrɛ la n'an b'a fɔ o ma ko glycogène donc a bɛ stocké biɲɛ yɔrɔ la ani eh, ani muscle yɔrɔ la donc o la sisan ni an fɛn o fɛn n'an sunna ou bien n'i mɛnna i ma dumuni kɛ o la farikolo bɛ sɔrɔ k'o sukaro min n'a tun y'o bila biɲɛ yɔrɔ la ani farikolo bu yɔrɔ la a b'o to k'o de bila ka taa joli la dɔɔni dɔɔni walasa an ka se ka a to an ka baaraw la i kana se ka an kana dɛsɛ k'an ka baaraw kɛ donc o ye sukaro ta ye bɛɛ fɛ yen mais ne bɔra k'a fɔ a ye sa kunkolo zɛmɛ eh, biɲɛ ani farikolo bu o bɛɛ bɛ marcher ni sukaro de ye mais pour que u ka se ka sukaro utiliser farikolo yɔrɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ an b'a fɔ o ma ko pancréas a bɛ baganw na a bɛ mɔgɔninfin na a bɛ fɛn fɛn caman na donc ale pancréas n'o ye sama nɛnɛ ye bamanankan na fɛn dɔw de b'ale la a bɛ ji dɔ dilan an b'a fɔ o ji ma ko insuline o ji kelen bɛ i ko eh, clé ale de bɛ farikolo bu dayɛlɛ walasa eh, eh, sukaro ka se ka don farikolo bu la an ka se ka sukaro utiliser k'a bayɛlɛma kɔmi bɔra k'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na donc jabɛti bɛ mɔgɔ minɛ ni problème ye sama nɛnɛ de sɔrɔ donc sukaro caya bana don mais problème in bɛ daminɛ yɔrɔ min na an bɛ dumuni minnu kɛ o sukaro bɛ taa joli la mais sama nɛnɛ n'o tɛ ka se ka ji caman dilan walasa ka se ka sukaro ladon farikolo bu la donc sukaro bɛ continuer ka yɛlɛ donc jabɛti b'o tigi minɛ donc o ye jabɛti eh, defi an b'a fɔ a min ma définition comme an bɔra k'o fɔ sa donc jabɛti bɛ mɔgɔ minɛ ni problème bɛ sama nɛnɛ la a tɛ ka se ka ji dilan pepewu ou bien hali n'a bɛ ka se ka ji in dilan mais ni ji tɛ ka se ka don farikolo bu la o bɛ dépend condition dɔw la i komi an ka dumuni kɛcogo falenna mɔgɔw bɛ tulu caman dun an bɛ sukaro caman dun an tɛ sport kɛ tuguni an tɛ bouger donc farikolo bu kɛn de bɛ d'a sanfɛ kuma dɔ la sama nɛnɛ bɛ se ka ji dilan mais ji tɛ don bu la parce que an bonyara kojugu an ye sukaro caman dun an ye tulu caman dun donc o jabɛti suguya bɛ yen nɔ an bɛna tila k'o ɲɛfɔ an ɲɛna donc sisan eh, n'an bɔr'o la n ye sukaro ɲɛfɔ an ɲɛna a bɛ taa farikolo bu la cogo min farikolo bɛ sukaro utiliser k'a bayɛlɛma cogo min ani jabɛti yɛrɛ bana sugu min ye an bɛna taa sisan eh, jabɛti suguyaw an bɛna kuma o kan o la jabɛti suguya ka ca donc an bɛ a fɔ généralement suguya naani mais bakuruba la sugu fila don minnu ka ca kosɛbɛ sabanan o ye muso kɔnɔma ta ye donc sugu fɔlɔfɔlɔ an b'a fɔ o ma ko diabète de type 1 donc o ye jabɛti suguya fɔlɔ ye ale ye jabɛti ye a bɛ mɔgɔw de minɛ généralement minnu tɛ tɛmɛ san bi saba ni duuru kan donc a jabɛti bɛ na yanni san bi saba ni duuru ɲɛ mais a mɔgɔ caman kuma caman a b'olu minɛ san tan naani ka taa bila san tan ni duuru wagati la donc o jabɛti bɛ déclaré olu fɛ yen donc ale fɛn ye min ye ale eh, fara faranfasi ye min ye i b'a jabɛtitɔ ye a fasalen don kosɛbɛ parce que n bɔra k'a fɔ samanɛnɛ bɛ ji min dilan n'o tɔgɔ ko insuline n'ale bɛ don farikolo bu la n'ale tɛ yen nɔ n'a caman tɛ yen nɔ mɔgɔninfin fari i bɛ farikolo pɛridi kosɛbɛ donc ale b'a de b'a to i bɛ poids ta mais n'ale tɛ yen donc i bɛ fasa o jabɛtitɔ ninnu n'an b'a fɔ ma type 1 donc a bɛ na san bi saba ni duuru yan'o cɛ a kuma caman a mɔgɔw ye mɔgɔ fasalen u fasalen don kosɛbɛ e n'i taar'u ka famille lajɛ i bɛ taa sɔrɔ jabɛtitɔ foyi tɛ yen nɔ généralement mais a bɛ se ka kɛ kuma kelen kelenninw mɔgɔ kelen kelen bɛ sɔrɔ donc o jabɛti o ye denmisɛnninw ka jabɛti ye an b'a fɔ ma type 1 donc ale furakɛli n'an sera o niveau ma an bɛn'o ɲɛfɔ a ye nka olu fɛ yen nɔ u farikolo yɛrɛ de bɛ ji dɔ dilan n'an b'a fɔ o ma ko auto anticorps par exemple an fɛn o fɛn ni an eh, ni banakisɛ dɔ bilara ɲɔgɔn na i banara mura don o eh, pali don ou bien fɛn o fɛn donc farikolo bɛ ji dɔ de dilan an ka farikolo kɛlɛkɛcɛdenw n'an b'a fɔ ma ko globule blanc olu bɛ ji dɔ de dilan n'o tɔgɔ ye ko eh, anticorps donc pour que k'o banakisɛw kɛlɛ mais jabɛti in na an bɛ ka fɔlɔ min fɔ nin ye ale farikolo yɛrɛ de bɛ ji dɔ dilan min bɛ taa samanɛnɛ tiɲɛ donc a bɛ samanɛnɛ tiɲɛ pewu yɔrɔ min bɛ yen n'o bɛ ji in dilan o tɛ se ka ji in dilan tuguni donc o denmisɛnnintɔ bɛ jabɛti kɛ donc olu bɛ bila eh, pikiri de kan à vie donc samanɛnɛ tɛ se ka ji min dilan an b'o ji kelen de o ji kelen de dilannen don n'o bɛ feere farimasi la u b'o o ji de pikiri kɛ fo min donc jabɛti suguya filanan an b'a fɔ o ma ko type 2 n ye type 1 min fɔ généralement n'i ye jabɛti ta k'a lajɛ kɛmɛ o kɛmɛ ale ye kɛmɛ sarada la a bɛ mɔgɔ tan ɲɔgɔnna de sɔrɔ sugu filanan n'an b'a fɔ ma ko diabète de type 2 donc ale bɛ mɔgɔ caman minɛ ale de ka ca kosɛbɛ donc ale mɔgɔ kɛmɛ o kɛmɛ jabɛtitɔ kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'u ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ bi seegin ani duuru olu de ye diabète de type 2 in ye donc ale ye jabɛti u b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔba jabɛti parce que kuma caman a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de minɛ hali ni kuma kelen kelenninw ni denmisɛnnin dɔw bɛ se ka k'a la mais généralement a bɛ mɔgɔkɔrɔbaw de minɛ san bi naani kɔfɛ donc ale jabɛti problème ye min ye sam eh, farikolo tɛ ji dilan pour que ka samanɛnɛ tiɲɛ mais o liyelen don an b'a fɔ minnu ma les facteurs de l'environnement parce que dumuni kɛcogow falenna mɔgɔw tɛ kɔrɔlenw dun tugun an ko ko datu man ɲi an ko sunbala man ɲi mɔgɔw bɛ tulu de tulu caman de dun sawarama ni mɔkaw ni fɛnw caman an bɛ dumuni caman dun sukarow caman bɛ min na ani tulu caman bɛ min na et puis an tɛ tila ka bouger tugun mɔgɔ si mɔgɔw tɛ marche u tɛ tagama u tɛ boli donc o la sisan an b'a fɔ fɛn dɔ ma insulinorésistance kɛn de bɛ da farikolo la farikolo bɛ bonya kojugu donc a tigilamɔgɔ samanɛnɛ bɛ ji in dilan n'an b'a fɔ ma insuline mais a tɛ se ka don bu la parce que an bonyara kojugu an ye tulu caman dun an ye sukaro caman dun donc fɛn eh, eh, samanɛnɛ bɛ ji min dilan a tɛ se ka don farikolo bu la donc o fɛnɛ bɛna kɛ jabɛti b'olu tigilamɔgɔ minɛ hali n'u samanɛnɛ bɛ ji in dilan parce que a tɛ se k'a utiliser farikolo tɛ se k'a bayɛlɛma donc jabɛti bɛ se k'olu minɛ donc ale jabɛti problème ye min ye généralement a bɛ yɛlɛ sukaro bɛ yɛlɛ dɔɔni dɔɔni donc a tigilamɔgɔ tɛ bɔ a kalama ko jabɛti b'a la a bɛ to kuma o kuma a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka kɛ fura wɛrɛw bɛ k'a la fo ni don min na ni sumuni bɔra a la ka caya ou bien ni mɔgɔ wɛrɛ y'a fɔ a ye ko a i tɛ taa sukaro lajɛ a bɛ sɔrɔ k'a lajɛ donc ale ye bana min ye a bɛ tiɲɛni kɛ duguma dɔɔni dɔɔni a bɛ se k'i minɛ fo san duuru san tan yanni bɔ ka k'a kalama donc an bɛ jabɛti sabanan min n'an b'a fɔ ma jabɛti gestationnel n'o ye jabɛti ye min bɛ ye muso kɔnɔma fɛ yen siɲɛ fɔlɔ la donc kuma caman a bɛ se ka muso kɔnɔma minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ wagati dɔw la ni a jiginna jabɛti in bɛ tunu comme a bɛ se ka kɛ jabɛti in bɛ continuer fɔlɔfɔlɔ a tun bɛ fɔ ko ni jabɛti b'u minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ ko ni eh, u jiginna jabɛti bɛ tunu mais sisan a yirala k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ caman bɛ yen nɔ fɛnɛ kɔnɔmaya kɔnɔ jabɛti b'u minɛ mais hali n'a jiginna a bɛ se ka continuer donc o de la a bɛ fɔ hali ni eh, muso kɔnɔma min ni jabɛti y'a minɛ kɔnɔmaya kɔnɔ n'a jiginna a bɛ tila ka taa lajɛ kɔfɛ est-ce que sukaro in bɛ ka continuer ka yɛlɛ ou bien n'a tɛ ka yɛlɛ pour que k'a dɔn n'a ka jabɛti jɔra fɔlɔ ou bien n'a bɛ ka continuer eh, sisan n'an tilara o, o, o bakuruba saba donc dɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma ko jabɛti secondaire mais o ko ka ca dɔɔni o ye spécialistew ka domaine ye o ye bana wɛrɛw bɛ yen nɔ n'olu ye mɔgɔninfin minɛ donc o bɛ se ka jabɛti bila a tigi la o de la an b'a fɔ secondaire parce que o bana o bɛ se ka farikolo yɔrɔ wɛrɛ minɛ mais a bɛ jabɛti bila a tigilamɔgɔ la donc min dɔnnen don o la kosɛbɛ o ye folo ye an b'a fɔ min ma hyperthyroïdie ni folo bɛ baga dilan a bɛ se ka jabɛti bila a tigi la wagati kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ segin kɔfɛ mais dɔw bɛ se ka continuer fura dɔw fana bɛ yen nɔ an b'a fɔ minnu ma corticoïde minnu ka ca an fɛ yan nɔ n b'o fɔ kun de b'a la parce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ furaw caman ta i ko dafurukubani ninnu parce que olu caman ye corticoïdew de ye n'i tora k'u ta ka caya a bɛ se ka problème se samanɛnɛ yɔrɔ ma comme a bɛ se ka jabɛti bila a yɛrɛ la a mɔgɔw la ani muso minnu fana bɛ tulu utiliser tulu minnu bɛ mɔgɔw jɛ n'an b'a f'u ma ko dermocorticoïde n'i mɛnna k'olu ta o corticoïdew de b'a la fɛnɛ o bɛ se ka taa baara kɛ samanɛnɛ yɔrɔ la ka yen tiɲɛ walasa ka jabɛti bila mɔgɔw la donc an b'a fɔ olu ma jabɛti secondaire ale bɛna bana wɛrɛ de kɔfɛ mais o man ca kosɛbɛ bakuruba la minnu ka ca an y'o fɔ a ɲɛna o ye type 2 ye min bɛ mɔgɔkɔrɔbaw minɛ donc san bi naani bi naani duuru ninnu kɔfɛ o jabɛti kɛmɛ sarada la o kɛmɛ sarada la an ko bi seegin ni duuru don ani type 1 min bɛ denmisɛnninw minɛ kɛmɛ sarada la o kɛmɛ sarada la ale ye tan ye donc sisan jabɛti yɛrɛ an b'a fɔ fɛn minnu ma ko signe jabɛti yɛrɛ bɛ dɔn mɔgɔ la cogo di an bɛna kuma o de kan jabɛti signe an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko syndrome cardinal cardinal tubabukan na o kɔrɔ ko naani donc généralement signe naani eh, n'an b'a fɔ o ma signe naani de dɔnnen don jabɛti la min bɛ se ka mɔgɔw eh, mɔgɔw lasɔmi walasa u ka na dɔgɔtɔrɔso la k'u yɛrɛ lajɛ o fɔlɔfɔlɔ o ye jumɛn an b'a fɔ o ma polyurie polyurie o kɔrɔ ye ka sugunɛ caman kɛ ka taa ɲɛgɛn na ka sugunɛ misɛnmisɛnnin kɛ o tɛ dɛ ni jabɛti b'i la sugunɛkɛ bɛ caya kosɛbɛ donc a tigi bɛ sugunɛ caman kɛ a bɛ tile ban a bɛ taa ɲɛgɛn na n'a taara kuma o kuma sugunɛ caman bɛ kɛ n'a dara su fɛ a bɛ se ka wuli siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ duuru dɔw yɛrɛ ta bɛ yen a bɛ caya kojugu f'u tɛ sunɔgɔ su fɛ donc o polyurie o min b'o kɛ o ye ni sukaro yɛlɛnna joli la ka tɛmɛ garamu kelen ni bi seegin kan rein tɛ se k'a kunbɛn tuguni rein de ye farikolo yɔrɔ ye min bɛ joli nettoyer ka nɔgɔ bɔ a la ka na a bila ka na sugunɛbara kɔnɔ n'an bɛ sugunɛ kɛ donc ni sukaro tɛmɛra garamu kelen ani bi seegin kan rein tɛ se k'a kunbɛn tuguni sukaro bɛ taa sugunɛji la ji fɛnɛ bɛ tugu sugunɛ kɔ donc a tigi bɛ sugunɛ caman kɛ donc o ye signe fɔlɔfɔlɔ ye filanan a bɛ fɔ o ma polydipsie o ye ka ji caman min donc i komi a tigilamɔgɔ bɛ ka sugunɛ caman kɛ walasa farikolo ji kana bɔ fo ka ban o dun fɛnɛ ye kɔlɔlɔ wɛrɛ ye donc kungolo zɛmɛ bɛ eh, réagir k'a tigi bila a ka ji caman min donc ni jabɛti b'i la i bɛ sugunɛ caman kɛ i bɛ ji caman min signe sabanan ye jumɛn an b'a fɔ o ma polyphagie i b'a ye a tigilamɔgɔ bɛ dumuni kɛ ka ɲa ou bien a bɛ dumuni caman dun mais signe naaninan a bɛ fasa ka taa fɛ donc a bɛ dumuni caman dun ou bien a bɛ dumuni kɛ ka ɲa n'i dun bɛ dumuni caman dun i kan ka bonya de mais jabɛtitɔ bɛ dumuni caman dun mais a bɛ fasa ka taa fɛ donc o ye min ye parce que a bɛ dumuni caman dun sukaro min b'a la a bɛ to munumunu na joli la farikolo bu tɛ se k'a utiliser donc a bɛ sɛgɛn don o don ka taa fɛ a bɛ fasa don o don ka taa fɛ donc jabɛti signe naani minnu bɛ ye ka caya o y'olu de ye polyurie a tigi bɛ sugunɛ kɛ ka caya a bɛ se ka wuli su kɔnɔ siɲɛ saba siɲɛ naani siɲɛ duuru a bɛ ji min ka caya donc a bɛ dumuni kɛ ka ɲa ou bien a bɛ dumuni kɛ ka tɛmɛ a dan yɛrɛ kan mais don o don a bɛ fasa ka taa fɛ olu ye an b'a fɔ o ma syndrome cardinal n'an y'o ye eh, dɔgɔtɔrɔya la dɔrɔn an bɛ sukaro lajɛ k'a lajɛ n'a basigi ka ɲi n'a man ɲi walasa k'a fɔ ni jabɛti b'i la ou bien n'a t'i la mais o kɔfɛ dɔ wɛrɛw bɛ yen mɔgɔw bɛ min dɔn kosɛbɛ n'a bɛ y'o la dɔw ta bɛ dɔn parce que jabɛti n'a y'i minɛ an b'a fɔ fɛn dɔ ma immunodépression farikolo kɛlɛkɛcɛdenw fanga n'a bɛ eh, farikolo kɛlɛkɛcɛdenw n'a bɛ f'o ma globule blanc olu fanga bɛ dɔgɔya kosɛbɛ donc o wagati i ka infection bɛ caya donc i bɛ jabɛtitɔ caman ye u bɛ na sumuninw bɛ b'u tɛgɛ la a bɛ nɔgɔya ou bien sumuni bɛ b'u farikolo la a bɛ nɔgɔya yɛrɛ ma ou bien sumuni caman bɛ bali ka bɔ ou bien joli bɛ bɔ tɛgɛ la ou bien eh, sugunɛbana bɛ se ka to k'u minɛ ka caya an b'a fɔ min ma infection urinaire u bɛ to ka sugunɛ kɛ a b'u jeni a bɛ furakɛ a bɛ nɔgɔya a bɛ tila ka segin donc a bɛ se ka dɔn o fɛnɛ senfɛ caman yɛrɛ bɛ na dɔgɔtɔrɔso la an fɛ o la ko a sumuni bɛ ka bɔ n na ka caya n somɔgɔw ko ko n ka n'a lajɛ ni jabɛti tɛ donc a caman bɛ a bɛ se ka kɛ jabɛti ye comme a bɛ se ka kɛ jabɛti tɛ donc o ye bakuruba la an ye fɛn an b'a fɔ minnu ma ko signe n'olu bɛ jabɛti kofɔ o y'olu ye donc n'olu ye mɔgɔ min minɛ an ye minnu fɔ sisan fɛn minnu fɔ n'olu bɛ mɔgɔ min na o tigi bɛ se ka wuli joona ka na an fɛ dɔgɔtɔrɔso la donc a ma se i ka taa jabɛti furakɛla fɛ o niveau la i bɛ se ka taa i ka yɔrɔ centre de santé la n'a fɔ an b'a fɔ an fɛ yan n'an b'a fɔ minnu ma CSCOM ou bien i bɛ se ka taa CSREF ninnu na u bɛ sukaro lajɛ ale lajɛli ka nɔgɔn kosɛbɛ appareil bɛ yen n'o a bɛ ta yɔrɔnin na dɔrɔn a bɛ dɔn ni jabɛti b'i la ni jabɛti t'i la donc n'a jabɛti dɔnna u b'a ci an ma an jabɛti furakɛlaw ma an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna a fɛnw bɛ cogo min na a bɛ furakɛ cogo min ani fɛn minnu bɛ k'a la